Pemphero limakhazikitsa chifuniro cha Mulungu m'moyo mwathu kapena pa dziko lapansi. Mateyu 6 vesi ya 9. Pemphero limakhazikitsa chifuniro cha Mulungu m'moyo mwathu kapena pa dziko lapansi. Pemphero ndi njira yokhazikitsira chifuniro cha Mulungu pa dziko lapansi. Pemphero ndi njira yokhazikitsira chifuniro cha Mulungu m'moyo mwanu. Amen. Now, Chifuniro cha Mulungu tichidziwe. Chifuniro cha Mulungu ndi chimene mawu a Mulungu akunena. Amen. Chifuniro cha Mulungu ndi chimene mawu a Mulungu akutani kodi akunena. Mwachitsanzo, Isaiah 53 verse ya 5 akuti ndi mikwingwirima yake ife tinatani kodi tinachiritsidwa. Ndi kuti pamene munthu akudwala chifuniro cha Mulungu ndi choti munthu atani kodi achire. Komano machiritso sabwera kufikira mu- munthu atapemphera ndi kuwakhazikisa machiritsowo chifukwa pemphero ndi njira yokhazikisira chani kodi chifuniro cha mulungu mdziko lapansi kapena mmoyo wa munthu amen kwa munthu amene ali m'mavuto ndi chifuniro cha mulungu kuti munthu ameneyo apulumutsidwe m'mavuto ake ndiye timapemphera kukhazikisa chifuniro cha mulungu chimenecho chimenechocho we establish the will of god through prayer Amen. Amen. Now, prayer produces spiritual power and enables us to exercise spiritual authority. Pemphero limatulusa mphamvu za uzimu yeah. zimene zimatithandiza ife kubweresanso ku kuyenda mu ulamuliro. Iya,
Pemphero limatulutsa mphamvu za uzimu zimene zimathandiza ife kukayenda mu ulamuliro ngati Akhristu. Tawerenga Luka 10 vesi 19.
Ndakupatsani ulamuliro woponda njoka ndi zinkhanira, ndi kugonjetsa mphamvu zonse za mdani. palibe chimene chidzakupwetekani akuti ife tapasidwa chani kodi mphamvu tapasidwa ulamuliro ulamuliro oponda pa njoka ndi chani kodi zinkhanira. nde akuti ndi pachani kodi ndikugonjetsa mphamvu zonse za mdani. ndikugonjetsa mphamvu zonse za mdani ndipo palibe chimene chidzakupwetekani and let me tell you this munthu wotembenuka mtima si munthu wamba si chani kodi si munthu wamba munthu akamulandira yesu yesu amakhala kuti ali mwa munthu ameneyo kotero kuti ufumu wa kumidima ukamationa tsopano sumangotiona ngati mmene tilili anthu koma umaona chimene tatani kodi tanyamula ngati anthu mwanipeza bwino bwino now mphamvu za uzimu zimachokera mpemphero The more prayerful you are, mochulukira mmene timapemphera the more spiritually powerful you become. Ndi pamene umakhalanso munthu wamphamvu mu uzimu Mwandimvetsa bwinobwino eti. Now, dziko la uzimu limalamuli-, okay, dziko la uzimu limayenda mu kuwala, limayenda mu mphamvu. Kuti munthu akapange dominate, kukhala ndi kuti munthu ulamuliro. akalamulire mu dziko la uzimu, pamayenera kukhala zinthu ziwiri. Munthu kuti alamulire mu dziko la uzimu akuyenera kukhala ndi mphamvu za uzimu kapena akuyenera kunyamula kuwala. Are you getting me? Now mundiyang'ane ndifuna ndikuuze kusiyana kwake. Munthu amene amawerenga kwambiri mawu a Mulungu amanyamula kuwala kwakukulu because mawu a Mulungu ndiye nyali ya kumapazi kwathu ndi kuunika kwa panjira kwake kwathu. mukudziwa kuti yesu ndiye mawu eti ndiye kuti iye ndi kuwala so when you read the word of god you carry light are you getting me light yako imakhala kuti is, is, is getting brighter and remember light drives away darkness kuwala kumachotsa mdima now level ya kuunika kwako imatanthauzanso level ya mdima umene ukhoza kuthamangitsa so the more the word of god is in you ukakhala ndi mawu ochuluka the kwambiri, brighter you are in the spirit ndi pamene umawalanso the more you can dominate over the works of the dark ndi pamenenso umakhala ndi ulamuliro ku ntchito za mdima are you getting this number two prayer Prayer imabweretsa dominion because the more prayerful you are, the more powerful you Ukamapemphera become. mochuluka ndi pamenenso umakhalanso ndi munthu wamphamvu. That's why do you know the devil amakonda kupanga attack zinthu ziwiri zimenezi. Devil amayesetsa mu njira ina iliyonse usamawerenge mawu. And in fact mundimvetsere kuzi- kuli ziwanda zimene zinapangidwa assign ku midima kuti zizipereka ulesi wa mawu a Mulungu kuli ziwanda zimene zinapangidwa assign ku midima kuti zizipereka ulesi wa kupemphera

increase the intake of the word of god cholinga chathu ndi choona kuti every day muzimva mawu every day muziona muzionako vesi so we try tipanga kakaklipi tiponya vesi nditenga mateaching anga ndiabwereza we want you to know the word of god we know your, we want your spirit to be fed mzimu wanu udyetsedwe udyetsedwe mzimu wanu kuti mukule mu uzimu kuti munyamule kuwala kwakukulu amen so we want you every day to pray that's why pa thursday paja timakhala ndi online prayer session we want you to pray because i'm telling you if we can s- rise in prayer the devil will not have power over us satana sakhala ndi mphamvu nde munthu ulamuliro wako ukhoza kuona ukhoza kuona wapatsidwa ulamuliro koma ulamuliro sukutha kugwiritsa ntchito chifukwa china kuti mphamvu zoyenera kukhala kuseri kwa ulamuliroko ulibe amen ndikambe ichi mkhristu aliyense ali ndi ulamuliro posana ndi mdyerekezi koma si mkhristu aliyense amene akukwanisa kugwiritsa ntchito ulamulirowo because akhristu ambiri alibe mphamvu zokwanira kuti akachite mu ulamuliro izi timapanga ndimakuuzani kuti unabwera mwana uja amati ndani achitosi Glory Miles wabwera mwana uja munthu anali atapenga misala You see that? Zimene zijazi sikuti zimangochitika. Zimatengera kuti kodi munthu amene akupempherayo ali ndi ulamuliro otani mdziko la uzimu. Because kukhala kuti ndinalibe ulamuliro mwina munakangomva kuti anakwakudwa tuta. Amati apemphere munthu kuti munthu wake sakuyenda. Tikukamba pano tikaone ali kubinzi. Ah, Ino anasikia pazona zinada. Eh, chifukwa analibe ulamuliro okwanira. Are you getting me? So mukamva kuti ah titapempherera misala ina pano ineyo panopa ndimadziwa zoti misala ima ndiopa because ndapemphera po amisala atatu ndikuchira. So panopa ndikamakhala ndimadziwa kuti I think misala imandiopa. Number 2 ndimadziwa kuti munthu wina aliyense amene ali ali nthawi yake yochira yakwana. Olo ntakhala kuti wangondiimbira foni kuti ndikundikundikandi ndimagona kungomuzotoka chiyama kachira. Because zimene zijazi ndi ife timamvana bwino bwino.

tinene chonchi ubale wina uliwonse umakula chifukwa cha kulumikizana Eh, timati communication is the backbone of every relationship kulumikizana ndiye gwero Yes. la ubwenzi umodzi ubale umakula ndi kulumikizana ndikubwezeni mbuyo izanu tsikanu lija mmene munadziwana naye koyamba simumacheza kwambiri eti mumangocheza mwina mwa pano ndi apo

Are you getting it? Yes. Kufuna i- ine ndimafuna Mulungu adzindiyankhula ndimafunitsitsa adzindiyankhula. Sizovuta ayitu. And let me tell you this. Munthu amene azabwere ndikuyima pa gome kuonesa ngati kuti Mulungu amayankhula ndi iye yekhayo kapena amayankhula ndi anthu ena ake okhawo. Koma ndika- ndiyankhule izi sindikudziwa koma Mulungu andithandize. Ati utumiki wa uneneri utadzuka utayamba kubeba Panali aneneri ena ake amafuna azionesa ngati kuti Mulungu amayankhula ndi aneneri okha. Kuti ngati iweyo sangakuya Mulungu ifeyo sangatiyankhule patokha. Ndi ineyo ngati ophunzitsa mawu a Mulungu ndaona kuti ndi chinthu chabodza. Mulungu ali pa ubale ndi ife. Mulungu ndi atate wathu. Akuti Yesu amene adamulandira Yesu adapatsidwa mphamvu yakutchulidwa ndani kodi mwana wa Mulungu. So pali ubale ndithu wo- wa direct. Now ngati ubale wanu wa direct ndi Mulungu ndiye kuti Mulungu ali nkuthekera kukuyankhulani nokha direct. Mulungu kuti akuyankhuleni ndi nkhani ya pemphero. Munthu akamakula kwambiri mmoyo wa pemphero amayamba kulowa m'mavumbulutso. Sindiye kuti Mulungu adzikuyankhulani ngati mmene amayankhulira ndi maprofeti. Maprofeti imachita kukhala ofesi yawo kuti iwowo ndi maprofeti. Mulungu akayima pa gome chonchi amatani kodi? Mulungu amayamba kuwayankhula zinthu.

Only kuti um, kawiri kawiri maloto amafuna kutanthauzidwa na so mulungu pemphero limabweretsa mavumbulutso eh? pemphero limabweretsa cha Ko- koma tili pa uneneri pompa bwanji tisanachoke pamenepo tikambenso udindo wa pemphero pa nkhani ya uneneri 1 timoteyo 1 vesi ya 18 tikambe udindo wa pemphero mu uneneri 1 timoteyo 1 vesi ya 18
1 Timoteo 1 verse 18. This charge I commit to you, son Timothy, according to the prophecies which went before on, on you. akuti mwana wanga timoteyo ndizimasuliranso ndikupasa langizo ili molingana ndi mauneneri kapena maulosi amene aneneri ananena za iwe That you by them might war a good warfare.
Pamene ukumbukira mawu a uneneri amenewa, uzatha kumenya bwino nkhondo. Wapasidwa munthu macha? Wapasidwa macha? Ndena tiyang'aneni. Mauneneri ndi chida cha nkhondo ya uzimu. Munthu akalandira uneneri asakhale chete. Asatani kodi? Asakhale chete. Paulo akumuuza Timoteo kuti amenye nkhondo. Pogwiritsa ntchito chani kodi? Pogwiritsa ntchito chani kodi? Amene atani kodi? ili ngona ngati nkhondo imene azimenya bwanji kuzera mchani kuzera mchani kodi now ukalandira prophecy anthu ambiri pamutu panu pali mauneneri amphamvu kwambiri koma vuto limene lili ndinu mukudikira kunena kuti tsiku lake zizangochitika uneneri ukaulandira umayenera kuti udzipempherera kuti uchitike muona zimene tikambe pasogolopo kuti pali zinthu zina zimene satana samadziwa koma pakuti walandira uneneri amayamba kutani kodi kuzidziwa

mumadziwa kuti munthu even kuzipereka ndi chikondi cha pa mulungu chimakula mulungu akachita china chake kodi bwanji petro anaweza usiku wonse osakola kena kalikonse yesu atangowauza kuti ponyani khoka atakola nsomba anayankhula kuti cha ndichokere ndine ochita kuti maumboni ena mulungu akamapanga amafika poyeza uzimu wako kumaona kuti koma ine sindikuchita mulungu

so pemphero limathandizira kuti mauneneri atani pamene simunalembe pemphero ni njira yopangitsa kuti mauneneri akwaniritsidwe if you receive a prophecy you pray uh, yakobo uh, 5 verse ya 16 Confess your trespasses

namba 1 ndi pemphero limene likuchokera mu mtima tikati pemphero la mphamvu limene akuti fervent prayer mchizungu ndi pemphero lochokera mu mtima mundimvetsere chinthu chimene sichikukhuza mtima wako sichingakhuze mtima wa mulungu mudzipemphera mapemphero okhuzika mu mtima mwanu chidzikukhuza iweyo mwandipeza bwinobwino Listen, mphamvu ya pemphero limasiyana. Pemphero limene munthu angopemphera opanda loti silinachokere mu mtima. Kulemera kwake mu uzimu lingati bwanji limakhala pemphero lopepuka. Koma pemphero limene likuchokera mkati mwa mtima wa munthu kuti likukukhuza zimene ukupempherazo zikukukhuza limakhala pemphero la mphamvu kwambiri. Amen. Amen. And nthawi zina munthu akakhuzika ndi nyengo amafika po po posweka mtima ndi kumalira munaona eti kuti munthu kupemphera mpaka wasweka mtima ndi kumalira nkhani imene m'Bible akukamba momveka kuno ndi ya hana hana akuti anapemphera kumafika poti ndikukhesa misozi mpaka mawu ndikus- ndikusasa nkumaoneka ngati kuti waledzera pemphero lochokera mu mtima amayi abambo, anyamata ndi asungwana tikamapemphera tidzipemphera pemphero loti ife takhuzika tizisweka nalo pemphero zomapemphera mtima wathu uli kutalizi sizitithandiza zomapemphera maganizo athu ali kutalizi sizitithandiza zopemphera maganizo ali pa, pa, pa whatsapp zopemphera maganizo ali pa facebook uzipemphera ndi zizichoka mu mtima pemphero lizichokera mu mtima ndikubwereza chimene sichingakukhuzeni

Mukundipeza mai maulidi wenu. Njira yabwino yopemphera ndi kupemphera ndi burden. Mumaidziwa burden? Mtulo umati choncho chipsinjo. Uzikhala kuti mmoyo mwako udzimva kupsinjika. Amen. Now can I say something? Mumadziwa kuti umadziwa bwanji kuti chinthu chimene ndachipempherera Mulungu achiyankha chatheka. Muziko la uzimu muli masaini ngati mmene amakhalira ma robots. mwandipeza kumulete ma robots pali ma- makala atatu pali red pali yellow pali green now red mu dziko la uzimu ndi mmene mtima wako ukusowa mtendere red red red tili limodzi eti pamene green ndi pamene iwe uli ndi mtendere kapena uli ndi chimwemwe ukazakhala kuti mmoyo mwako ukungomva mtendere kapena ukungomva chimwemwe pamakhala kuti pali china chake chimene chachitika mu dziko la uzimu chimene chikubweretsa umboni mu moyo wako so there are sometimes you find kuti you don't know why koma you are so excited wangokhala ndi chimwemwe chodabwitsa eti wangokhala ndi chimwemwe china chake kungomva mtendere wina wake mmoyo mwako nthawi zambiri imakhala communication nde kwa amene samadziwa amati koma lero nde ndadzuka bwino no you begin kumayamba kukhazikisa ambuye zikomo kwambiri chifukwa pali chabwino chimene chikubwera m'moyo mwanga ndikuchikhazikitsa chikhazikike ngati pali kapanga kalikonse kofuna kuti kalepherese kuti chisabwere changu ndikukachosa pa njira yanga ndikukhazikitsa chabwino ichi and every time ukakhala kuti ukumva kusowa mtendere m'moyo mwako there is danger coming your way then you should begin to pray and ndiku- ndikuwuzeni izi mwadzuka mukumva kusowa mtendere salani kudya Mwakhala kuti mwamva burden, simukudziwa kuti burden-yo ndi chani. Just begin to pray in tongues. Just pray. Just pray. Kwa amene simupemphera malime, just mukakhala kuti mukusowa mtendere, yambani mapemphero a nkhondo basi. Ndikuphwasula, ndikuononga, ndikugwetsa, ndikuzula chilichonse choipacho. Munthu mudzipemphera kufikira kuti chimene chikudetsani nkhawacho chakuchokani. Ngati sichinakuchokeni, ndikamanena kuti pemphera mpaka 6 hours, sikuti wapemphera kuti wafuna upemphere 6 hours, ndisakubisireni.

Are you getting it? Ali kuno kudzalalikira ku Africa kuno. Anapeza kuti evangelist uja analumidwa ndi njoka yaululu kwambiri. And njoka imene ikakuluma umafa basi. Kwawo ku dziko la kwawo kunapeza kuti intercessor wina anangoyamba kusowa mtendere. Kungolandira chi-burden kuti angosowa mtendere. Anayamba kupembedzera. Ana anapemphera munthu apa nditi kaya ndi 7 hours akumupemphera kaya ndi 9 hours akumupemphera. And njoka imeneyo imati ikakuluma within 7 hours umayenera kukhala utamwalira. ndipo anthu ankawerengera kuti evangelist uyu wabwera osatsanzika kumoyo kuchokera kwawoko amaona ngati akudzasewera watana ameneyu wapita timuyika ndiye anthu anayamba kudikira 2 hours 3 hours 5 hours 7 hours kenako munthu uja anapeza kunena kuti ali bwinobwino mpaka kukhala bwinobwino anthu ati auyu asi tadabwa njoka ikamuluma munthu amafa atabwera akukamba nkha- atabwera kwawo akukamba nkhani ija kuti "Ah, ndinalumidwa ndi njoka zinakhala motere akuti ndi akuti njoka imene ikamuluma munthu amakhala for 7 li- ndi- ndiye one of the intercessors anafunsa kuti inakulumani liti tsiku lakuti nthawi zanji akuti ah, i now understand time munalumidwa ndi njokayo ine kuno ndinayamba kusowa mtendere ndipo ndinayamba kupemphera malilime mpaka 7 hours kutereku ndiye kuti i was covering 7 hours imene imatenga munthu kuti afere ndi chani kodi ndi njoka imeneyo so it was 7 hours of neutralizing the poison Are you getting it? Yes. so munthu apemphere mpaka burden itani kodi mpaka alandire chani kodi mtendere mtendere umas- umatanthauza kuti chinthu chija tsopano chafika chili pamaso pa mulungu chinthu china ndi chimwemwe nthawi zina ukamapemphera ukadzangoona chimwemwe chakugwira it shows kunena kuti izi zatheka and ukangoyamba kulandira mtendere ndi chimwemwe basi yambani kuthokoza palibenso zopembedzera eko ndanena kuti ukalandira ndi chimwemwe yamba kutani kodi palibenso zopembedzera koma ndimafuna ndikuwuzeni zinthu izi kunena kuti um, pamene tikupemphera mapemphero amayenera kuti akhale opitirira kufikira chimene tikufuna chitachitika kunja kuno kuli anthu aulesi maulesi sakuthandizani machitidwe a atumwi chapter number 12 verse 5 Inali nthawi yomweyi, ndiyambira pano, inali nthawi yomweyi imene Mfumu Herode anamanga ena a mu mpingo ndi cholinga choti awazunze. Iye analamula kuti Yakobo m'bale wake wa Yohane aphedwe ndi lupanga. So Yakobo m'bale wake wa Yohane anaphedwa ndi Herode. Ataona kuti zimene zimenezi zidakondweretsa Ayuda, Anaonjezera ndi kugwira Petulo. So amupha ndani kodi? Yakobo m'bale wake wa wa ndani? Wa Yohane. Nde Ayuda anasangalala kwambiri Yakobo ataphedwa. Nde chifukwa kuti Ayuda asangalala kuti Yakobo waphedwa, nayenso Herode anakomedwa. Akuti zafika pa tikagwirenso ndani kodi? Petulo nayenso timuphe. Nde mpingo unaona kuti eh, ngati waphedwapo Yakobo petulo atani kodi aphedwanso na munimvese petulo ndi amene yesu khristu anamusiyira mpingo pena akupita kumwamba kuti mpingo uwu utsogolere ndani kodi ndiweyo kwa ife akatolika timadziwa kuti papa woyamba anali petulo sichocho kani chifukwa mpingo woyera unasiyidwa m'manja mwa ndani kodi mwa petulo amen now adasiya mpingo cha m'manja mwa petulo nde petulo ngati angaphedwenso pa nthawi iyi mistake ikulu Ataona kuti zimene zimenezi zidakondweretsa Ayuda, adaonjezera ndi kugwiranso Petro. Izi zinachitika pa nthawi ya chikondwerero cha buledi opanda yisti. So nthawi ya chikondwerero aphenso Petro. Atamugwira Petro anamutsekera mndende nampereka kwa magulu anayi a asilikali kuti amuyang'anire. Gulu lililonse linali ndi asilikali anayi. So anampereka atamugwira Petro anamutsekera mndende namupereka m'magulu a asilikali kuti amuyang'anire. So asilikali ali m'magulu magulu oyang'anira Petulo. Gulu lililonse linali ndi asilikali anayi. Herode anafuna kumuzenga mlandu pamaso pa anthu onse ah, chikondwerero cha, cha Pasika chitapita. Amafuna azamuyitane amuzenge mlandu, akamuzenga mlandu akamuphera anthu asangalale. ngati pali wena amene akukonzekera kuti china chake chikuchitikireni koma asangalale sizitheka ngati pali ena amene akudikira kuti china chake chilakwike kuti asangalale koma azingodikira mpaka kalekale amen kotero petro anasungidwa mndende koma mpingo unapemphera kolimba kwa mulungu mwaiona imeneyo tsopano petro atamusunga mndende mpingo unayamba kupemphera rababababa zhakatapapa mpingo unapemphera kolimba kwa mulungu pali mapemphero ena timapemphera tikudziwa kuti ngati sindipemphera apapa yalakwa ndimayankhula kunena kuti Pali nyengo zina zimene ndalama simasova, imasova ndi pemphero lokha. Mudzakumana ndi nyengo imene ndalama singasove, ndalama imafika polephera. And whenever you come to that level, there is only one thing chimene chingakupulumutsa limakhala chani kodi pemphero. And nyengo iyi ndiona kuti kunalibepo solution iliyonse imene idakatha kuchokera kwina kulikonse kopatulapo chani kodi pemphero mpingo udayamba kupemphera zolimba tikati mpingo ndi kuti akhristu onse nthawi imeneyoyo anawuzana makosana e tipemphere now mpingo ngati umapemphera ndi woti umadziwa mphamvu yacha umadziwa mphamvu yacha pemphero limatani kodi limagwira pemphero limagwira do you know kusapemphera kwinaku nchifukwa chonena kuti sitimalidziwa mphamvu ya chani kodi mundiyang'ane mundimvetsere mmoyo mwanu musayambe kupanga china chilichonse cha serious opanda chani kodi musadzayambepo kupanga chilichonse cha serious opanda pemphero and let me tell you this mukaona kuti step mukutenga ndi ya serious kwambiri mulowe mu 3 days dry fasting and mukalowa 3 days dry fasting ngati mungathe sow a seed mudzalenso mbewu yanu pamenepo because you are about to do something big amen Amen. amen Amen.
mulowe mpemphero futi and mumadziwa kuti nthawi zonse tikamapemphera kumakhala mizimu imene imadzuka motsutsana ndi mayankho athu ndipo ndikuonetsa ndi imene imafooketsa anthu ambiri pemphero upeza kuti kupemphera koma ngati kuomba khoma pamakhala mizimu special assigned to fight our answers amen amen, amen. so akuti chani kotero Uh, Petro anasungidwa mndende koma mpingo unapemphera kolimba kwa Mulungu. Usiku woti mmawa mwake Herodi akumuzenga mlandu, Petro amagona pakati pa asilikali awiri atamangidwa maunyolo awiri ndiponso alonda atayima pakhomo. Mwadzidzidzi mngelo wa Ambuye anati mwadzidzidzi mwadzidzidzi samayembekezeranso ayi Petro anaona kuti imafika level inayake imene umadziona kuti ineyo si- sindikulapa ndanso before ndife ndipita kumwamba ndi samaopanso chilichonse amazoti kukhala ndi moyo ndi utumiki akafa apita kumwamba ukavuma ndi chi- basi pakati pa alonda Hmm. ine kugona inuyo simukutha kumvesesa amwene uli mmavuto koma kumagona It means you have got faith. Because kawiri kawiri mavuto akatipeza sitimatani kodi? Kugona kumaonetsa mtendere apa. Kugona pali mavuto ena sagona.
Yes. Do you know kuti mavuto ukamawaganizira amakula kwambiri. Yes. Eh, Mavuto mavuto tu kulibe kwa mavuto amene amatha ndi kuwaganizira kwambiri.

ngati baibulo linakamba kuti mulungu amachiritsa and listen to me musamayang'ane kwambiri amene zidawavuta ali munyengo ngati yomweyo ati komatu zitatere ena anakadula mwendo iyayi baibulo likuti chani are you getting me musamayang'ane kwambiri za ena ake muziyang'ana chimene baibulo likunena Yes. Are you getting me? So just stand on the word of God. Ambuye ngati mudati zimatere ineyo I'll pray. Mawiki kupapita, miezi kupapita. And I tell you, akuti tsiku limodzi la chimwemwe limaposa 1000 years Oh, yeah. of sorrow. Inu a- Bi- ndine ngati akuti tsiku lingati kodi munthu amatha kuvutika kuvutika kuvutika kuvutika likafika siku ndipo ndimanena izi likafika siku la chimwemwe palibe zola ntha kugwira family yomavutika yako kunalibeko mavuto aja koma a challenge petulo atafika pa ata- atapita kumene nyumba chipinda chimene mpingo udali akuti petulo atagogoda anthu mkati muchakupembera lalalala hamutaye hamusiye hamusiye petulo wafika anthu aja hamusiye hamusiye nde kamwana kasikana wati roda kanapita kukaona kasikana amayi kapita kukaona panja paja karoda kaona kuti ndi pita kanathamanga kukauza anthu inu pita ndikumpembedzera kuti amusiyeyo ali panjapa ndipo anamuuza kuti ayi ameneyo ndi mngelo wake ndiye amusiye amusiye ndikunenera yankho lanu likabwera kuona ngati mukulota Jesus. Ndikuona ngati mukulota

Ah, ameneyo yayi obwera isiye yayi sa ameneyo Eh, amusiyebe ayibwera naloma koma chidapangisa kuti peter amusiye ni mapemphero opitirira ndiyankhule chinthu ichi mapemphero omangopemphera kumangopemphera kumangopemphera osasiya kupemphera amapanga zinthu zitatu izi namba 1 mapemphero amenewo amamasula utumiki wa ngelo taona kuti ngelo watsika ife ndi mpingo ukutani kodi kuchitika pali zina zake zanu zinayima pena pake pafunikira ngelo namuziwa pafunika ngelo akagwedeze pena pake kuti zina ati mumadziwa i will teach you about angels koma mumadziwa angelo amagwira ntchito ndi maganizo anthu and angelo akayamba kukuyankhula kumuyankhula munthu munthu uja amamva ngati akungoganiza I'm telling you the truth kuti ku- pakuyenera papite ngelo wina wake akamyankhule munthu wina wake kuti akukumbukireni inu Amen. manje pacheo changacho pafunika ngelo apite ndithu kuti anani kuti akukumbukireni Amen. osasiya namuziwe bali sidi kusiya izi zaulesi pano palibe Number 2 mapemphero omangopemphera osasiya amatsitsa mphamvu yaikulu ya Mulungu. Amatani kuti amatsitsa mphamvu yaikulu ya Mulungu. Number 3 mapemphero omangopemphera osasiya amabweretsa mavumbulutso. For pali zinthu zina zake zimene zidalakwika zimene umanena kuti Mulungu akuonetsere kuti padalakwika ndi patipo ndi apa. And every time Mulungu akakupasa vumbulutso wakupasa yankho. Anakuliza mulungu akupasa vumbuluso akupasa chani kodi so mapemphero mangopemphera amabweresa angelo amabweresa mphamvu ya mulungu imasulidwe amabweresa chani kodi amabweretsa uh, mavumbulutso amen now tikamapemphera timasusana ndi mphamvu zitatu izi ndikumaliza pomaliza ndi pamenepo mupemphero timatsutsana ndi zifuniro za anthu tilimodzi eti sometimes timakhala ife tikupemphera koma wina wake mumtima mwake wachimanga kale kuti sangathandize Yes. nde munthu amene wachimanga kuti sangathandize ni munthu amene akuyenera kuti iyeyo athandize Mm. mulungu akamayankha pemphero amagwiritsa ntchito anthu pali njira zambiri zimene mulungu amayankhira mapemphero eti koma njira imodzi yogwiritsidwa chani kodi anthu makamaka mukapemphera pemphero limene likuyenera kuti munthu apange chiganizo mwachisanzo Tiyerekeze kuti mufuna school fees yochokera kwa amalume anu. Zitengera kuti amalume anuwo achite kufuna mumtima mwawo chifukwa ndalamazi ndi zawo si zanu. Tilimodzi eti ndalama si zawo ndi zanu ngati kuti akupasira akuyenera kutani kodi akuyenera kufuna. Nde zikhoza kukhala kuti iwo aja alimbisa mtima kudziwa kuti ndalama ali nazo iweyo akuyenera akulipire fees koma akhoza kuumitsa mtima kuti ah, ameneyo sapita ku school. koma pemphero ndi loopsya chifukwa pemphero limakatha kuswa mitima ya wanthu ndanakuja pemphero limatha kukaswa mitima ya wanthu kukapangisa anthu ayambe kufuna iwo kungodabwa kuti "Ah, all of the sudden nangoyamba kufuna nditamthandiza uje koma sikuti angofuna kunali wina wake amangota kuli mali chifuniro cha ndani kodi cha munthu so pena amene amatilemba ntchito ife si angelo kumwamba amale- amatilemba ntchito ndi mabwana dziko lapansi tilimodzi eti ndiye mabwana aja umatha ukasiya kalata yako ndi akaiona kalata ija iwo ndi amene amapanga chiganizo kuti timulembe kuti tisamulembe kumakhala ena ake amene amapanga ziganizo kwina kulikonse so you have to pray kuti chifuniro cha munthu china chilichonse chimene chikuyima motsutsana ndi yankho langa chifuniro chimenecho chiswedwe mukuphunzirako tikamati munthu akupanga in- kupembedzera akuti mwina muimve vesi Afilipo 4 vesi ya 6 musadere nkhawa konse komatu mzonse ndi pemphero ndi pembedzero pamodzi ndi chiyamiko zopempha zanu zidziwike kwa mulungu akuti ndi pemphero ndi chani kodi now munimvesere munthu amati akapemphera Mu- mulungu amayankha liti lero kapena mawa mariko 11 vesi 24 mukapemphera mukhulupirire kuti mwazilandira akuti ndipo mudzakhala nazo kulandira nkocha kukhala nazo nkocha kwa- kwa tsiku lina ndiye munimvetsetse munthu amati akalandira yankho lake munimvetsere kuti wayankhula- walandira yankho lake for you to understand

mulungu akatipasa chinthu icho kuti watiyankha spiritual in the same realms of the spirit mumakhala mizimu imene imalepheresa chinthu icho kuti chioneke mdziko lathupi now number one akhoza kukhala kuti mulungu atakuyankha koma yankho lako liyenera lidzere mwa munthu nde munthu uja iye sakufuna kuti akupatse chimene mulungu wakupatsa kale

akuti ufumu wa aperezi akuti mmene mngelo gabrieli amabwera anagwidwa mu dziko la- la uzimu ndi ufumu wa aperezi nde mulungu anamyankha tsiku lomwelo daniele koma yankho lake linabwera pata- patatha masiku angati kodi 21 chifukwa chani amayenera kuti azingopemphera mpaka zitani kodi zichitike zimene amafunazo so kupitiriza kumapemphera kwa daniel kumangopemphera kumangopemphera for 21 days zinapangisa mulungu kuti adzutse mikaeli anati akalimbane ndi ufumu wa aperezi kuti gabriel amasulidwe azasiye yankho kwa ndani kodi pa daniel nkhani imene daniel 10 ukaiwerenge so pali mizimu yoyipa imene imagwira pemphero lako nde akamati ndi pemphero pamodzi ndi pembedzero timayamba kupembedzera timaphwasula mizimu yanji kodi yoyipa timaphwasula zifuno za lero zifuno za anthu amen pali nthawi zina chilengedwe chimatokhala chotchinga ku yankho lako ndanena kuti chani kodi chilengedwe chimatokhala chotchinga ku yankho lako ndimalize ukamapempherera anthu ena sungapempherere bwino munthu ngati nyengo yake siikukukhuza

Azibusa na atumiki a Mulungu mundimve, kudzodza kumapanga flow through emotions. Anointing flows through emotions. If you are emotional about something, chakukhuza, you are touched, it's easy to release the anointing of God. And it's very difficult to release. Mukumbukira zomwe anakamba mayi ake a glory akuchitira umboni. Mayi ake a glory ananena kuti mmene abusa antira amampempherera mwana wanga glory. Amakhala ngati kuti akupempherera mwana wawo

mtima wanga unakhuzika and i began to cry Om- three quarters amu namu ndapitapita and that day ndinanena kuti lero ndifuna ndipempherere munthu ndipo ndipemphera wina aliyese amene atasale and i knew because mtima wanga unakhuzika kwambiri and i knew today praying for people it would be an idea i began to pray for people and my heart was just was just broken and i began to cry and i prayed for people and i knew it is done because when you pray pamene wakhuzika